ụtụtụ afọ ọma ndị nke m afọ maa mma tata afọ tata dịrị anyị mma afọ tata weta ihe ọma afọ tata weta ogologo ndụ na arụ isi ike afọ tata weta ihe akụ akụ weta ihe enwe enwe weta udo weta ọganiru na ndụ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa ụtụtụ tata dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ọmaka meelụ gị ise o nwere okwu m jiri bịa tata bụ ụbọchị afọ achọrọ m ikwu okwu n'ihe gbasalụ akwari ọmụmụ o nwere ndị na-akpọ ya ọda ọmụmụ nwee ndị na-akpọ ya akwari ọmụmụ ọ ya bụ okwu m ji n'aka wee bịa taata bụ ụbọchị afọ akwari ọmụmụ a na-ekwu okwu ya ọ mmụọ ọmụmụ mmụọ mmụba mmụọ akụ na ụba mmụọ ego or a goddess of increment goddess of fertility some people ife fa na-agabiga o nwee ya anụ di ọ ma amụta nwa ọ na-achọgharị nwa ọ na-agagharị ebe dị iche iche na-achọ ọmụmụ ọ bụrụ na ọ ihe si na befa ọ bụrụ na akwari akwari ọmụmụ emebiri emebi na onye na-esiziri onye ọbụla nwere onye na-atụ ime ebe ahụ ezi ọbụla akwari ọmụmụ ya emebiri ya emebi ị ga-afụ that na ịtụ ime na-esi ike n'ebe dị ntu a ịmụta nwa na-esi ike n'ebe dị ntu a akwari ọmụmụ a e nwee lineage e nwee family e nwere ụmụnna ndị nwesili ya na mgbe gboo i bi ebe ahụ no mata otu ihe si wee dị ọmụmụ ga-adị ebe ahụ onye ọbụla ga na-atụ ime na-amụ but kịta ọ dịrọzi ụfọdụ nwee ụfọdụ mebie nke ha asị ha ha wepụ ya na ọ ihe ọjọọ ha bupụ akwari ọmụmụ dị na befa na ọ ihe ndị gboo na ọọ alụsị na ọ bụrọ ezigbo ihe na modernization abatago civilization abatago na ụka abatago ha kpọrọ ndị ekpere bịa bupụ ọda ọmụmụ dị na befa ha wee nọrọ n'ihe isi ike ha wee nọlụ n'arịlị ha wee nọlụ n'ife mgbagwoju anya amụta nwa anụ nwaanyị ịmụta nwa isi ike ọ bụrụ ụmụada nụjelu di anụje ịmụ nwa n'ezi ha bịalụ di a na-afịa arụ ịmụ nwa n'ebe fa nụje di esi ike a na-achọghalị nwa achọghalị ọ wụrụ ihe ahụ ọda ọmụmụ ahụ e bupụrụ ị bụrụ nwaada na ị nụje di ịfụ na ọmụmụ na-esiri gị ike ịfụ na ịmụta nwa na-afịa gị arụ o nwere ihe bụ ya nụ sometimes ọ ihe akwari ọmụmụ a emebiri emebi ọ dị gị etu a as nwaanyị i nwere ike ije kwube enwere onye ga-ege gị ntị enwere onye ga-ajụ gị ese enwere onye asị gị kọlụ pụọ na ụka abịago onye ọbụla na modernization na ada akọzi ụdị akụkọ a ime ife a na-akpọ itili akwali mkpu itile akwali mkpu a ịma na ọ bụrọ ife ị ga-eme n'ime ije sị ka ị bịa dozibe akwali a ka ị bịa dozie akwali ọmụmụ a ka ị nabata ya na ị ma-emenwu ya itiela akwali mkpu ka ị ga-esi wee tie akwali mkpu a bụ ịbịa n'ezi nna gị i si ebe a na-anụ gị di ịbịa n'ezi nna gị ịpụtara bara na compound ụlọ ahụ ị na-ekwu n'onwe gị hei akwali a ga-ebuchiatakwa gị o mmụọ ọmụmụ ị ga-abatakwa a ga-ebuchiatakwa gị n'obi a ka ihe bịa dị mma ijekwube onye bụ okenye n'ezi a ijekwuru onye a bụ okenye sị ya nna anyị akwali ọmụmụ dịkwanụ mma ka anyị buchighata ya na ngwulu anyị a o nwere ike mgbe ahụ i kwuru onye asị ụ kọgheriri je zuo ike onye asị ụ kọgheriri pụọ na ịmarọ ife ị na-ekwu itigola akwari mkpu imego ife ikwesịrị ka ime itigola akwali ọmụmụ mkpu ị nabara onwe gị so many things ihe ndị gboo emebisiri emebisi o ji ụfọdụ n'ọrụ ruo tata ọ bụrụ mmụọ ndị nna nna gị ha bubata asị gị bupụ ya na ọ ya na-egbu gị a na-agwa gị maka ancestral curse a na-agwakwa gị maka ancestral blessing must everything be about curse a na-agwa gị na nna nna gị ha dị cursed ịjụzie onwe gị ịjụ nke gị ịjụzie ihe dị gị n'arụ isoluzie nke ndị mba ọzọ agwa gị bupụ ife nna nna ha bupute gị bupụ alụsị nna nna gị ha bupute na kịta na ịmago ihe o nwere ife anyị ma ọ ndị mgbe ochie ya bụ ihe ma ihe o nwere ihe ndị mgbe gboo fụrụ ha ji wee wepute ihe o nwere nke bụ nke bụ ka ọ bịa chee ngwulu enwere ihe a ga-abịa ebukwute arụsị a ga-abịa ebukwute mmụọ a ga-abịa na-akpọta na ngwulu ọ bụrụ ka ọ bịa chee ngwulu na ife ike ama mme unu ihe ọdachi ama mme unu ebe ị nọ na before ihe ike a na-eme o tinye gị n'aka ikenga ikenga gwụrụ ada ajụ oyi o tinye gị n'aka ikenga o tiri ana gị i mee ka ị move from that place ị nọ ị na-apụ from here to here gwa gị na ihe dị ntu a mere ebe a ị na-eti mkpu ọ ihe ndị gboo debelụ mana ị bịazie were ihe ndị a niile tinye n'azụ ị sị na o nwerọ isi a gwa gị sị gị na ọ curse aghọrịa gị i buruzie ife ndị nna nna gị ha webatalụ na-eche ngwuru ihe ha ji eme odogwu ihe ha ji eme dike bụ onye buru ọgwụ bịa ọ bụrụ mmadụ bu ọgwụ bịa before ọ na-abata na compound ọgwụ niile adaa ajịja ọ bụrụ mmadụ bịara ini ọgwụ before ọ na-abata na compound a ọgwụ onye a bịara ini adaa ajịja ndị gboo ewebata ya debe na ngwuru webata ya nye na ngwuru ị pụtazie tata ị sị na ọ bụrọ ife ị pụtazie tata ị sị sị jee mebie sị jee bupụ ị marọzi na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike i weluzie nke gị debe n'ụsọ nke gị abụrụ ife ilu ị na-ebigharị aka i jee obodo oyibo kama ị ga-emebe ọfụma ị na-ana azụ ị na-enejeru ndị ọzọ anya sị na ndị a na-eme ọfụma ndị a na-eme ọfụma onye ọbụla ị fụrụ na-eme ọfụma nwere ihe na-akụrụ ya egwu onye ọbụla ị fụrụ na-aga n'iru nwere ife na-akụrụ ya egwu ị sị na ndị a na-emebe ọfụma i bulu ife nna nna ha webatalụ tụfuo i bulu akwari ọda ọmụmụ ndị gboo ji atụ ime amụ nwa ndị gboo ji akpa ego i weli ya tụfue i weli ikenga nna gị tụfuo ị sị na ikenga nke ị ga-esenyite nke ya ama nsenyite onye fụrụ nna ya fụrụ ndị gboo ị kpọrọ ife gị ife igbo sị na ị kpọ ọba gị mkpọkọrọ eju agbata obi ewelie kpolu ntụ ị sị na ife ife a ndị gboo webatara ọ bụrọ ife o nwerọ ebe i ji azụ aga ị ga na-emove ị ga na-aturn in circle ụfọdụ a sị fa nata village be nna fa be nna fa a na-achụ fa ọsọ ana i gbele igbe dọ ọdụ taa aja dị na ya be nna gị a na-achụ gị ọsọ ị chọrọ ịnata ị sị ndị ọjọọ ga-egbu gị ndị ọjọọ ga-egbu gị ke ka i si believe na mmadụ ga-egbu gị na ana be nna gị

ị sị onye ahụ nata be nna ya ọ na-agba ọsọ ị makwa na o nwere ihe be nna mmadụ na-eme n'arụ mmadụ be nna enwere ihe ọ na-etinye n'arụ ị bata na ngwuru be nna gị i wee gbapụ akpụkwụ gị were ọkpa a gbalụ ten toes gagharịa na the compound ị fụ the vibration ị fụ the the positive energy ga na-eme absorb from the earth ifu the positive o nwere ọnọdụ ị ga na-agabiga o nwere ihe ga na-eme gị you go to your fatherland ibi ebe ahụ ikpolo aja dị na be nna gị jebe mba anwa ikwubi okwu n'ụdị aja ọ dịlị gị ile ọdịbe ndị na-alụsi ọrụ ike ụfọdụ bụ afụ ndị na-eme ọdịnala ya ewelie na ọ ndị iberibe na ọ ndị ụwa fa gwụgo na ọ ndị onye gwa anyị ewelie na ọ ndị amarọzi ife fa na-eme na onye na-eme ọdịnala bụ onye amarọ ife onye ọbụla ya na mmụọ so ife alịlị adị eme ihe ụta adị eme the person ị na-agbalụ be nna gị ọsọ ị na-agbala anị be nna gị ọsọ enwere ụdị ihe ọjọọ mmadụ ga-abụ ọ na-eme gị ụdị ihe ị ga na-agabiga ị gaa n'iru ana ije n'iru ana jee kpesala ana ife niile abụrọ ọgwụ aja kalịlị nsị ife niile abụrọ mgbe eji je kekọọ mgbe eji taa ya agwa gị akpọzina ndị nna nna gị gị welu nna nna gị ha debe n'ụsọ ị gọba ọfọ kpọọ nna nna gị agwa gị na ị na-agọ mmụọ na onye ọdịnala ị na-agọ mmụọ ị na-agọ mmụọ nna nna gị ha ha ma disappoint gị asị jee kpebelu nke ndị ọcha jee kpọba Pita jee kpọba Pọl kpọba Ịlaịja onye bụ Ịlaịja Ịlaịja amarọ gị onwere ihe ndị ị na-akpọ ga-emelụ gị ha ga-ebu ụzọ zachaa ndị nke ha ihe a bụ ancestors ndị ọzọ ndị nwugokwala anwụ those people anwụọna if at all na ha mere exist they are late asị gị na ọ fa ka ọ ya-abụ ịkpọba inwe freedom mana ịkpọbazie nke gị ịkpọbazie ndị nke gị ga-abụ fa nụ onu gị ozugbo ihe ndị nna nna gị ha bụ ha nụ onu gị ozugbo ha gbara ọsọ bịa mara ihe na-eme gị ị kpolie ha debe n'ụsọ ị sị na ọ bụrọ ife o wee na-agha gị arụ ihe ọbụla nna nna gị wepụtara imebiri ọ ga-agharịrị gị ahụ adị ekpeta ya n'ụka adị emepụkwa ya na deliverance ịma mgbata ya n'ọsọ ịma jete ya n'ụka ọdịbe ndị delefa mana a na-ekwu ị sị mba ihe a bụ ihe rụrụ arụ ihe a bụ ihe ndị mgbe ochie ihe ndị mgbe ochie ahụ ejide gị na-ekelụkọ gị ihe ndị mgbe ochie ahụ jide gị na-eme gị ihe ọ dị ka ebe a dọrọ na dibịa ọ dị ka ngwuru dibịa dị unu etozie ma na dibịa bụ ihe ndị ọjọọ ma na dibịa abụrọ ezigbo ife ma na dibịa bụ ihe ndị akalogheri na ọ ihe onye a akọjugo gị isi gwa gị na na ancestral curse so gị ị jụrọzị onye ahụ ancestral curse enwekwa blessing nna gị ọ bụ o metere ife ọma n'ụwa wee nwụ ị na-agba ọsọ ana be nna gị mana ị na-agba ọsọ ancestral nya curse but ana nna gị ị na-azọ ya ị na-azọ ana obi be nna gị ị chọọ ka i keta oke na ana nna gị mana ị sị na ọdịnana adịrọ ịmara na anaba ọdịnana ị na-agba ọsọ be nna gị be nna gị abụrọ gị ife ọ na-emebiri gị ihe ruo taa onye ọbụna mepee anya go back to your roots o nwerọ ihe ọjọọ dị na ị na-eme ọdịnana enwerọ ihe ọjọọ dị na acknowledge forces spiritual forces so gị is not a bad thing ọ akwari ọmụmụ a njiri maka ya wee bido okwu tata emebie n'ihe ihe niile ihe niile mmadụ na-agabiga amụghị nwa abụrọ na aka kechi gị ụfọdụ na-abụ ọda ọmụmụ dị na ezi ad- ọda ọmụmụ dị na ngwuru ebupụla ebupụ wee jide onye ọbụna kee agbụ debe ị na-agba mbọ mbọ ga na-aghasasị ị na-achụ ego ga na-aghasasị ị sị na ọ bụrọ ife i mebisiri ihe ndị nna nna gị ha ndị anwa na-asị gị gị jee bupụ ihe dị be nna gị mebie ikenga nna gị nke nna fa dị nke fa dị ha edebe ha ezoo ya bịa na-asa gị isi na-aghọlị gị gị weta nke gị ka emebie ikwudosi ike na-eso mmụọ mmụọ ga-emere gị ife ikwudosi ike na-eso mmụọ ihe ọma bịa na ndụ gị i experience ya peace i experience ya peace ịgbadebe ọsọ be nna gị gịnị na-achụ gị n'ezi nna gị ana i gbere igbe dị ọdụ ogburọ gị mgbe a ngwulu ahụ ị nọ o nwere ndị tara afụfụ ya be nna gị anụnwa itotele fụ ịbịazi kịta ịmarọzi enwere ndị tara o nwere ndị gbara ọbara o nwere ndị gbara okpofu o nwere ndị suffer wee fụ na ngwulu a kwudosi ike i wee tota wee mụọ gị wee fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ acknowledge those people na ọ dịrọ easy i reject ya your ancestors your offspring your offspring must surely reject you ụmụ gị ga reject gị ndị ahụ tara afụfụ wee fụ na ngwulu gị kwudo ndị ahụ tara afụfụ wee fụ na ezi be nna gị nọdụ na ọ darọ a wee mụọ gị ị fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ iwee tozie wee ma na ijebezi ụka iwee tozie wee mala ife wee sị na ị fụna ụzọ i wee kpoluzie ndị a debe n'ụsọ sobezie ndị mba ọzọ sobezie ancestors ndị ọzọ ịmara ebe eni ịmakọtanye akụkọ fa ị sị na ọ ha kazi gị mma i reject ya ndị nna nna gị i reject ya ndị tara afụfụ n'isi gị i reject ya ndị emegburu emegbu ndị ebulu agha dị iche iche fa nọdosi ike ka ngwulu a wee kwụrụ ka wee mụta gị ka ị nwee ebe ị nọ amụzie gị ịmalụzi ihe ị sị na i chegharịana ị sịzie na ihe niile a ha mere bụ ife efu ime ya ntu a you will continue to move in circle ị ga na-aga agatụ iru agatụ azụ ife ị na-eme ga na-ada ghata ghata ghata ọ ya ka m si ka m lụtụ aka n'ụbọchị tata ụtụtụ afọ dịlị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ọ ka bụkwa onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri nne ete ihe ọma meelụ onye ukwu meelụ onye nta nke onye chiri ya zelụ ọ gazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla bụ onye igbo ọ gazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla na mba ụwa gbaa gburugburu ebe onye anọ na ana m ekene onye ọbụla ana m echeta unu n'ịgọ ọfọ m ihe ọma bịa mezuo ya dịrị onye ọbụla na mma biko chiyakwulu your root go back to your root ebe anwa ka ike dị ebe anwa ka power dị ebe ahụ ka nnwere onwe nọ ebe ahụ ka ihe dị mma dị ebe a ka ị ga-esi wee tọpụ n'agbụ ọbụna ji gị ọ gazi bịa gazie ya dịrị gị na mma biko ị nweta video m a ị share ya ihe ọma meelụ gị ọ gazi gazielu gị ihe ọbụla i tiile aka ga-agara gị agalụ uke uchu ama mgbachu gị osisi fụrụ gị na-atụ nkwe osisi amajiri dapụ onye isi gị na-awa aja jiri nke ya chụọ ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya nkili nkili ka a na-ekiri ododo ejirọ ododo eni ozu okilikili ka a na-agba ukwu ose ada alị ukwu ose enu oji ọfọ ga-ana ihe ọma meelụ gị n'ụbọchị tata ya gazielu gị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-afụkwa oge ọzọ chetakwa na ị nweta video a ị share ya ọ ka bụ onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri